ku irani kuli mitundu iwiri ya asilikali traditional army imateteza dziko komanso islamic guard yoteteza boma lolamula 1979 Ku Iran kunali revolution pamene anthu anachotsa pa mpando puppet wa ku America. Ayatollah Khomeini anatenga ulamuliro kuyambira nthawi imeneyo mpaka lero. Kupatula army imene inalipo, iyeyu anakhazikitsa army ina yapadera, Islamic Revolutionary Guard. Amenewa ali ndi mphamvu zochuluka poyerekeza ndi army yakale. Ntchito yawo ndi kuteteza boma lolamula nduna zambiri ku irani zimachokera ku department imeneyi amateteza maboda matauni komanso maembasi kukakhala mademo amatuluka mwaunyinji kukathibula anthu islamic guard ili ndi asilikali 125,000 komanso mavolontiya oposa 1 miliyoni hezbollah houthi hamas magulu ena ku siriya ndi iraki amathandizidwa ndi asilikali amenewa bwana wawo amene amamuopa ndi ayatola khomeneyi yemwenso ndi mkulu wa mpingo ku irani ameneyu ali ndi mphamvu zambiri kuposa purezidenti chimene amalamula ndi chimene asilikaliwa amapanga ma ballistic missile ndege za nkhondo nuclear program ndi zina zonsezo zimatetezedwa ndi islamic guard israeli ikangopanga ataki irani ikhala ikulimbana ndi makosana amenewa amapanga okha zida za nkhondo ma ballistic missile awo ndi achabe komanso amafika kutali mwachitsanzo irani ndi israeli ndi mtunda ufupi almost 1000 km koma asilikali amenewa ali ndi ma ballistic missile amene akhoza kufikira 2500 km Kheibar missile

komabe israeli sikuopa zimenezi ndipo yaneneratu tikapanda kubwezera chipongwe ichi zionetsa kufooka kwathu komanso tiwalimbikitsa irani kudzachita chiwembu china kutsogoloku pali njira zingapo zimene netanyahu akhoza kuchita pofuna kukhawulitsa irani 1 akhoza kupha mkulu woyang'anira air force ya ku irani Brigadier General Amir Ali. Mkulu ameneyu la Mulungu lapitali amatsogolera pulogalamu yoponya mizinga ku Israeli. Netanyahu wadziwa ndipo akumusakasaka. Njira ina akhoza kuphulitsa Houthi, Hezbollah kapena magulu ena ku Irani ku Syria. Enanso akuganiza kuti Israeli ikhoza kuphulitsa ma nuclear facility ku Irani. komabe imeneyi ndi option yovuta imene ikhoza kubweretsa chipwirikiti ngakhale america ndi NATO sangakondwere kuona netanyahu akuphulitsa ma nuclear facility njira ina akhoza kuphulitsa ma barracks kapena malo osungira mabomba amenewa ndi maganizo amene anthu akuganiza komabe israeli sipanganika ikhoza kuphulitsa ngakhale president dziwani kuti zimenezi sizikhala zophweka chifukwa ku irani kulinso ma air defense system amphamvu ambiri akuganiza kuti israeli ikhoza kutumiza majeti ndikukaphulitsa ku irani it's not like that ku irani kulinso ma air defense system amphamvu kwambiri mwachitsanzo Arman missile pa chingerezi amatchula kuti hunter kapena mulenje pa chichewa ndi air defense yopangidwa ku irani ikhoza kugwetsa mizinga 24 pa mtunda wa 180 km kulinso anti-missile Khordad 15 amapanga sokha this is one of the best and powerful air defense imagwesa ndege ya mtundu uliwonse ngakhale f35 fighter jet irani imapanganso Bavar 373 air defense system ac-33 anagula kuchokera ku russia imeneyinso ndi yamphamvu imagwetsa ndege ndi mizinga nyuzipepala ina ku america washington post yalengeza kuti before attack ku israeli russia inatumiza ma fighter jet komanso air defense technology ku irani akuti kutangosala masiku atatu kuti achite attack putin anatumiza ma fighter jet komanso ma air defense system kuti akateteze irani kusonyeza kuti anakonzeka kuti aziteteze amadziwa kunena kuti israeli ikhoza kuchita so attack ndiye anakonzekera ndithu ndikutenga ma air defense system komanso ma fighter jet kuchokera ku russia pali anthu ena amene akunena kuti israeli simaluza nkhondo koma chimene akuyenera kudziwa ndi chonena kuti 1948 israeli mothandizidwa ndi britain anagonjetsa apalestina 1967 kunachitika nkhondo ya 6 days israeli inagonjetsa maiko atatu a chiluya egypt syria ndi jordan mu nthawi imeneyi irani simalowerera chifukwa imagwirizana kwambiri ndi Israeli. Kuyambira 1979 anthu a ku Irani anapanga revolution ndi kuchotsa pa mpando puppet wa ku America. Mtsogoleri ameneyu anachita kuyikidwa ndi United States, amaba mafuta ndi kumagawana ndalama ndi America. Anthu a ku Irani anatopa. 1979 anapanga mademo, mademo amenewa anasanduka revolution ndi kuchotsa pa mpando mkulu ameneyu. kuyambira nthawi imeneyi ubale wa america ndi irani komanso israel unasintha tinaona ku libya gaddafi amadana kwambiri ndi united states panali chifukwa chimodzi amafuna kukhazikitsa united states of africa komanso amafuna kukhazikitsa ndalama imodzi nato ndi america anakwiya ndi kumupha ku iraki kunali saddam hussein amadana kwambiri ndi america samafuna kuti america izimulamulira ndi kumbera mafuta pamapeto pake anampitira konko ndi kumupha puppet wa america atachosedwa 1979 irani ndi mdani namba 1 wa nato ndi israeli akhala akukhumbana kuyambira 1980 nkudzafika lero nkhani yake si ina america imafuna mafuta a ku irani komabe nkhondo itakhala kuti yayambika mamiliyoni akhoza kuphedwa chifukwa onsewa ali ndi zida zoopsa